banabatɔ kɔrɔsigila bɛ banabatɔ kɔrɔsigi la i n'a fɔ ka sigi i cɛ ba kɔrɔ a tɛ se k'a sen ta a tɛ se k'a bolo ta a se ka foyi kɛ ni maa tɛ e bi k'o bɛɛ kɛ ka barika ɲini ka don i denw na nka i nana barikaden bɔ i yɛrɛ la cogo di sunɔgɔnin y'a sɔrɔ wala a ma sunɔgɔ i ye da kɛrɛ jɛngɛ a da la i bɔra i taara i sigi dukɛnɛ na wali bulonda wali kelen i ye sabara don i sen na ka tɛmɛ i m'a kalifa maa la i kuma cogo filɛ ɛɛ karisa baara wɛrɛ bɛ lɛla min tɛ nin sosa ye ayi ne tɛ n cɛ ba ta ye ɲɛ o ale tun t'a dɔn ko bibisew nin kun jamanen don hɛrɛ la nin y'a tile bɛɛ de kɛnɛ na a ye tɔ tile ka kaw la sa o de ye barika ye min bɛ don denw na ne bɛ kɔrɔfɔ nin kuma in na kuma bɛɛ kuma bɛɛ ko musow n b'u minɛ ka di cɛw ma ayi ne b'aw dusukun de nɔfɛ ne b'i dɛmɛ de ne tɛ fɛ i ka taa tribunal de la ne tɛ fɛ i ka suteli de nɛnɛ ne tɛ fɛ i ka kɛ jugu sago de ne tɛ fɛ i ka cɛ in lebu de ne b'a dɔn a t'a dabila tant que aji min b'a la o ma bɔ yen tant que a bɛ diinɛ min na o m'a dun tant que a ni ma siran ala ɲɛ n'i ni dɔ ma jɛ a la kɛnɛma i ni dɔ bɛ jɛ a la so kɔnɔ ne bɛ fɛ i k'o yɔrɔnin dɔrɔn de faamu ne b'a fɛ i k'a faamuya maa si tɛ den ka wulafɛ wari n'a ka sɔgɔma wari ɲɛ n'a ba tɛ ne bɛ fɛ o dɔrɔn de ka kɛ n'o tɛ ne t'u fɛ ka tɛmɛ o kan den ye maa kelen de ta ye walayi muso ta y'a den ye e de b'a kalo kɔnɔntɔn doni ne tɛ se k'a wolo cogo ɲɛf'i ye ne m'a nɛnɛ ne baw de bɛ k'a lamɛn ka tila ka n'u ka vie bila ji la tile kelen o de man di ne ye sa joli ala kan ka fɔta kun i fɛ i kalimi an bɛ bɛn a la o mun n'i t'i cɛ kɛ waraba ye dɛ bɛɛ ka siran ye mun n'i t'a kɛ kɔnɔjuguba ye bɛɛ ka siran ye mun n'i t'a fɔ heyi n'a bɔra sisan a tɛ sɔn nin ma walayi kasi yɔrɔ dɔ ye ka den halaki k'a danbe don galama la ka diɲɛ laban samara don a sen na k'a fugula don a kun na k'a duloki cun a kan na a ye sɛbɛkɛlaw lajɛ maa kelen ni maa fila bɛ maa min dɔn a ba ye dɔ kɛ a ye to a ka fɔ aw ma sa musow k'aw ni gwa Ga tɛ tubabukalan dɔrɔn ye ga tɛ kuranɛ dɔrɔn ye ga tɛ bibulu dɔrɔn ye dumuni duman tobi dɔrɔn tɛ kumakan duman dɔrɔn tɛ ɛ ga muɲu ni sabali ni majigin fana b'a la ka kɛ cɛ hakilina ye hali n'a jo t'a la o tɛ k'i ye jɔn ye mali kuma man nɔgɔn ko a ye n dɛmɛ ni dugaw ye ne tɛ fɛ an k'u kɔli de minɛ k'a fara ka jigin n'i y'a kɔli minɛ k'a fara ka jigin i y'i den fara ka jigin tubabu ɲuman c'est toi qui va perdre i 90 ans tɛ san bi kɔnɔntɔn ye i tɛ kɔnɔ ta fan si k'i bɛ den wolo cɛ 90 ans a bɛ taa filaniw sɔrɔ den tan tan duuru bolo ka sogo ɲimi ye a ka foyi t'a la mun na i tɛ jigin n'i jiginna ka sabali i ta ye bana kuncɛmaden ye muso cɛjugu tɛ yen woro dara fɛn fɛn nɔfɛ ka na i ka so k'i jamu falen walahi a ni de b'i fɛ n'o tɛ an m'o bɛɛ bɔ an ka ca maa min kɛra i furukɛ ka diɲɛ labɔ sababu ye o sutura ka kan ka dogo i fɛ i da i sen i ɲɛ i taabolo i sigicogo hali n'a y'a sɔrɔ a taalen bɛ n'i ye nɔɔrɔ kɛlɛ la fɛn man gɛlɛn an ma bi k'o bɔ nin y'i ka diɲɛ garisɛgɛ ye yafa a ma ala kama i k'a ladon sigere bɛ bi simɔ ɲɛ dɛ mɛ ale min banabaatɔ b'i bolo n'i ma miiri ka sabali ka yafa i t'i ɲuman kɛ i denw tɛ kɛ fɛn ye awɔ sigi o sigi ale de ye nin bange f'i k'o yɔrɔnin fana lajɛ i jo don a kɛra i la mɛ e filan don wa i bɛ min kun ale de y'o bange e bɛ mun kɔnɔ bilen ne tɛ fɛ a ka digi i la o maa ma n'i ko fɔ n ye walahi ne tɛ taa maa ka so hmm? i bɛ kasi min kɛ dugutila fɛ ne b'i kalama o kɔnɔjugu kasikan lamɛnbaa ŋana n b'i kalama e ɲɛ tɛ dononkɔrɔ la ale tɛ wuli ka bɔ sunɔgɔ la sɛmusoba de b'i sen kɛ k'a kɔri ka sɔrɔ k'a fɔ a ma makɛ n'i ma wuli ka weleli ti kɛnɛ bɛna ci dɛ ka sɔrɔ k'i da dibi la i ko a ma foyi kɛ mun bɛ yen ko anw musow bɛ dɛsɛ a la ala ta kɔfɛ fanga b'an bolo 24 heures sur 24 heures dugu mana jɛ an b'a kalifa cɛw la ni su kora a bɛ segin an ma hakili ka taama a nɔfɛ kamalenkɔrɔ bɛ cɛ kɛmɛ mara kɛnɛ ma i n'i bolola sɔni b'a dɛrɛ segɔni kelen so kɔnɔ a bɛ to i ta la o de ye musoya ye suma duman kumakan duman dumuni duman majigin baara banna k'e tɛ nin dɔn musokɔrɔba subaa maalankolon nin y'a tile kɛ n'ala sɔnn'a ma a b'a tile a n'a si den ka tile ba banakɔtaa la ne tɛ dangaden ye a denmuso t'a cɛla la a ma den wolo wa a den bɛna a sɔrɔ ta ne ka sira t'a la dabila ala ka n'i ci a bɛɛ ko i k'a bɔ a la pewu i ka so wusu k'a ɲɛ i k'a dayɔrɔ labɛn ka ɲi i ka po ko k'a jɛ i kana ɲig'a la i ka po kɔnɔna wusu walayi n'a denkɛ ko k'a b'i ba fo i ye diɲɛ don don ala bɛ don i n'a cɛ ala tɛ sɔn a ma o kɔrɔw bɛ belebele dɔn i ye den o den ye pan ka puruti la ko maaw b'a ka duloki kɔ minɛ jama b'a kɔ a ba ye dɔ kɛ o muso minnu ma limaniya a kɔrɔ ma f'u ye teri ɲuman t'u bolo sigiɲɔgɔn ɲuman t'u bolo balima ɲuman t'u bolo u ma furu jate u ka sira tɛ furukɛ la tasara de b'u kunkolo la u ma siran ala ɲɛ u ma saya miiri kelennataa ma n'u kɔnɔ olu ka tajurusara filɛ n t'a ko n ka sira t'a la a sira yɔrɔ min tile k'a kɔ n'a ɲɛ pɛrɛn a ye min kɛ ne na ne de b'o dɔn ale ko kunu ne ko bi i jo t'a la walahi i jo t'a la walayi yafa yafabaga ka di ala ye hali ni ne ma kalan i b'a ka k'a ko don min na limaniyalen kelen kelenw banna olu bɛ dimi t'u la ka nɔnɔ bɔ ka furu gasi lajɛ k'u cɛ fɛɛ lajɛ ka denmisɛnninw ɲɛda lajɛ k'a dɔn ala bɛ yen a m'a yɛrɛ yir'an na wa diɲɛ ye fu kɔrɔ de ye ka u cɛ ba bɔ nɔgɔ la k'a ka finiw ko k'a dayɔrɔ falen k'a ka so wusu k'a ka po dilan k'a sutura ni saya tɛ a yɛrɛ saniyalenba lafiyalen n'a bɛ se kuma na a b'a fɔ hun ne ba i bɛ yafa ne ma ala n'a ala kira kama ne ye diɲɛ fɛn fɛn k'i la ne tun t'a dɔn ko ne bɛna laban i bolo ala b'a minɛ yafatigi don i den kelen tɛ kɛ fugari ye hali n'an taara ka na laginɛkaw ɲuman i k'i sɔn i k'i ban muso ɲuman denw lamɔko ɲuman denw muso maralen denw furu ɲɛna denw dugaw denw olu b'u cɛw ba ladon sans rancune walayi ɔ e min fana kɛlen bɛ k'i sigi i cɛla la ko ne balimakɛ musonin bɛ yen o de kan ka n maa ladila diɲɛ bɛ taa k'i to n'i faden y'i dan fini na a m'i dan n'a y'i dan mobili la a m'i dan ayi a y'i dan kalan na a m'i dan fɛn fila bɛ yen a kan'i dan o la dɛ i cɛɲɔgɔn kɔni n'a y'i dan dugaw la f'i ka sa i tɛ kun a la wa n'a y'i dan muso la o yɔrɔ fana don dɛ cɛw de bɛ tɛmɛ ɲɔgɔn na ni muso ye cɛɲa tɛ o sodenw bɛ bɔ u cɛla la ka na soden ye jumɛn ye o ye balimamusow ye u bɛ bɔ cɛla la ka na minnu nacogo fɔ n'u nana e min ye balimakɛ muso y'i da tɛ u ɲɛji man ɲi i ma u dusu kasili man ɲi i ma tiɲɛ kan n bɛ segin a kan u ɲɛji man ɲi i ma tiɲɛ kan u dusu kasili man ɲi i ma tiɲɛ kan u b'i cɛ lasegin kɔfɛ i denw bɛ kɛ fugari ye tiɲɛ kan n'i y'u tɔɲɔ n'u nana malo labilaw ye ɲɔ labilaw ye nɔnɔmugu labilaw ye kafe te n'a se b'i cɛ ye a kunna pɔsi labilaw ye n'a bi sunɔgɔ la a fɔ n'a y'a jaya aw de balima don a ye don a ka k'a kunu i sen bɔ a la balimamuso so jolikisɛ bilen de don segukaw ɲuman cɛw bɛ ɲɔgɔn dan ni yɔrɔ fila ye woloba ani balimamuso cɛ bɛ cɛ la o tɛ balimamuso ko tulonkɛ la abada f'i ka sa i ka nafolo tɛ tiɲɛ fiyewu tant que a b'a dun a bɛ kɛ komi cɛncɛn bɛ suuru i bolo la ta kan nka i k'i sigi ŋaɲaka cɛ la ŋɛɲɛ k'i fa o dimi o ka nɔgɔ balimamuso tilancɛ marali ye walahi n'i nana i ya so ka bɔ i fa i cɛla la ka na i balimakɛ fɛ yen k'i sigi k'i sen da i bolo kan i se i bolo fila da i sen kan k'i sigi k'i ɲɛsin i balimakɛ musonin ma k'e de kan k'a mako e de kan k'a ka so fura e de kan k'a ka po ko e de kan k'a ka yɔrɔ fura e de kan k'a ka so gusu o tuma karisa y'e ta mun kama i filila i filila nimoro la dɛ n bɛ n karamɔgɔ fo ka salamu bila la anw ka baara in ye donso den n'a ba ye mato jalo oxygène k'i fo k'i waleɲuman dɔn ka awa fɔnba fo arajo sɛwa la ka worokiya samakɛ fo minnu k'u bɛ ne ladege ka awa jalo fo chaîne deux la n bɛ min dɔn n tɛ min dɔn n'i ko i bɛ ne ladege ne goya ɲɛ tɛ ne ka di i ye di ala k'a kuma janya na a bɛ se bɛɛ ma ni ne nana somayɛlɛma don min i bɛ ɲɛnafin bɔ ne kanubaw la baara banna n'o tɛ kun wɛrɛ t'a la nafolo kɔ mun na jurujugu b'i wele danga kɔnɔ mun na i b'i yɛrɛ jira diɲɛ na tan mun na e b'i furu kɛ bafu ye tan mun na e bɛ dangakisɛ bilen de kɛ zamɛ ni jɛgɛkɛnɛ ye tan mun na e bɛ salen ye barakɔrɔla jiran k'a da i kɔrɔ k'a jiran k'a ɲimi ka kɔkɔ k'a la mun na i b'i yɛrɛ kɛ jugusago ye diɲɛ kɔnɔ k'i ba to yen mun na e bɛ sɔn maaw k'e ba gundo dɔn k'e sigilen to ko basa ye balimakɛ muso de ka kan k'o kɛ ala ko tora kelen sinsan fa kɔlɔn kɔnɔ bama i ni cɛ o cɛ ye filan ye i b'a ye nɛgɛ la ka na a kan'i tɔɔrɔ na a b'i dege sɛni de la yan o tɛ kɛlɛ kɛ ko ye i bɛ baara ɲɛɲini k'a dɔn cɛw bɛ boli i nɔfɛ cɛw b'i tɔgɔ fɔ donsokɛ den cɛ bɛɛ tɛ muso ta bozola nka i y'a ta yen A bɛ cɛw ɲɛna k'an ka ca ko kuma an fɛ an bɛɛ fɛ k' a ka nɔgɔ tubabuw ko ko sungurutigɛ fana ko c'est de l'art a bɛ dɔ bila sigarɛti min na a bɛ dɔ bila dɔlɔ min na cɛ bɛ ja jɔlen tɛ ko ye muso a y'a yan ka sa y'a bolo kɔrɔta miliyari de bɛ don anw na a taa bɔ mun i b'i yɛrɛ kɛ maa ye ni ala y'i bangebaa jiri la diɲɛ na a y'i bila fadenw ye ni fadenw taara k'i to o y'i yɛrɛ nɔ ye kan'i ba ka po to i balimakɛ muso bolo fo n'a yɛrɛ bɛ dugawu ɲini na kan'i ba a nɔgɔ to i balimakɛ muso bolo ala kama ne de y'a f'i ye dɔrɔmɛ kelen ka dɔgɔ wari y'a t'i kun k'a di ne ma i tɛ ne sara sɔrɔ don dɔ i bɛ nin kuma in fana ɲini yan i t'a sɔrɔ O dɔw bɛ telefɔni de ci alo a ye baarakɛden weele k'a di yan ka sɔrɔ k'a fɔ balimakɛ muso ma ma ka so furan a ma n ma yɛrɛ ko a ma taa n ma ka po bɔ nka dugawudenw fana bɛ kɔfɛ u bɛ baarakɛden ta ka bila u ba kɛrɛfɛ yan an b'aw fo fo k'aw saw tɛ kɛ tungafɛ su ye o dugawudenw bɛ kɔfɛ u bɛ baarakɛden kili fila ka ta ka bila u ba kɛrɛfɛ ka tila k'u balimakɛ muso laja ka tila ka nasɔngɔ bɔ ala n'u bɛ siran dangadenya ye nin min filɛ so filɛ so filɛ dugu bi jɛ fo ka taa dugu wɛrɛ jɛ a b'a fɔ e ma tila fɔlɔ a balimakɛ muso ma i kana n ma labɛn ɛɛ ala Hmm. ale ka kafe noir nin ɲini ka n'a di ne ma ani salati olu de ka di ne an ye dɔɔnin fɔ bana kan an tɛ dɔ fɔ jiginni fana kan hmm. pɛnda dante dugunikɔrɔ ani basungura kuyate ani tagari kuyate olu ko ko fɔlɔ ko tin tun bɛ muso minɛ ne tilenna ko tɛ ko muso tun bɛ fini ko n'a ye a bɛ dɔgɔ ɲini n'a ye a bɛ tobili kɛ n'a ye a bɛ ɲɔ soso n'a ye ɔ tin mana ci kɔ la wali senkuru la a b'a ɲɛ ɲugu o b'a sɔrɔ musokɔrɔba bɛ du kɔnɔ a bɛ kɔlɔsili kɛ a bɛ tintɔ sen ta sen fo a kunkolo o don tɛmɛnen ko sinayaw tun ka di kansinayaw ka di nimɔgɔniyaw ka di hali bi ko a ka di ko mɛ a dɔgɔyara o musokɔrɔba ninnu tilala dama min na tɛmɛ tinminɛ tintigi yɛrɛ b'a dogo musokɔrɔba b'a ɲininka karisa e taama cogo yɛlɛmana i ɲɛ bɛ ka ɲugu mun bɛ yen a b'a fɔ ayi foyi tɛ yen ne tun b'a fɛ ka taa ɲɔ de ta jigiɲɛ kɔnɔ ka n'a soso n sen de talonna kolonkala la o yɔrɔ de bɛ ka n dimi o y'a sɔrɔ kɔnɔbara bɛ min na min y'a ɲininka o b'a ɲɛdɔn n'o ye o bɛ sɔrɔ ka kansinamuso kɔri wali ka sinamuso kɔri i dɔgɔnin t'a cogo la wali i kɔrɔmuso t'a cogo la ne dun senw tɛ sɔn bilen a y'a labɛn a ka taa n'a ye basungura fɛ yen a b'i ko waati dɔ sera o don sinaya tun ka di sinamuso bɛna a jɔ a sinamuso ma ne ba n b'a dɔn fɛn t'i la koyi kɔnɔ t'i dimi kɔ t'i dimi nka e k'i jɔ ta an ka taa basungura fɛ yen n'a y'a sɔrɔ ko tɛ a t'a kɔrɔmuso sɔsɔ wala a t'a dɔgɔnin sɔsɔ sinamuso tun bɛ da sinamuso kan o don u bɛ taa basungura fɛ basungura b'a lajɛ dɔrɔn jiginni bɛ tun ka di kansinayaw tun ka di nimɔgɔniyaw fana tun ka di hali bi a ka di nka a dɔgɔyara dɛ maa kana dimi o jiginni yɔrɔ la o gundo tun bɛ sinamuso ani tintɔ ani basungura yɛrɛ cɛ ko bɛɛ tun bɛ kɛ o yɔrɔ la nka san tan san kɛmɛ i t'a mɛn a sinamuso da ɲin ni nɛn bi kɛlɛ n'u nana se ɲɔgɔn ma u bi diɲɛ ko bɛɛ da ɲɔgɔn kan fɔ ne de dara i kan ka taa n'i ye jiginyɔrɔ la mahamadu la wali siriki la wali amadi la wali fanta la n ye tɔgɔ minnu fɔ aw bɛ yafa n ma n ye misali de ta o tɛ ko maa nana aw ko fɔ n ye nin kuma in bɛ taa bin dɔ tɔgɔ kan ne n'i tɛ karisa n bɛ yafa ɲini i fɛ o tuma sinamuso b'o dogo i n'a fɔ kalolabɔ joli kalo labɔ npogo ɔ kɛlɛ bɛ tɛmɛ gundo kɛrɛfɛ kɛlɛ tun bɛ kɛ fɔlɔ gundo tun tɛ kasiw gundo bɛ basungura tintɔ a n'a sinamuso wala a kansinamuso wala a nimɔgɔni o donni kama ni jiginni tun kɛra den taamaɲɔgɔn tun bɛ na o ni naɲɔgɔn tɛ kelen ye o taamaɲɔgɔn bamakɔkaw k'a ma ko tonso ni tonso tun nana sinamuso de tun bɛ taa don i n'a fɔ su tun bɛ don cogo min na basungura ka kuma na ani pɛnda dante ka kuma ne tile la ko tɛ n si ma se nin yɔrɔ ma k'o kɛra n tile la ɲininkali ni sɛgɛsɛgɛli de y'a kɛ n b'a fɔ o la a bɛ don ka ɲɛsin kɔrɔn ma o den mana taa tunga la cogo o cogo san tan san kɛmɛ a su tɛ don anw ka yan wa a ni nafolo bɛ na a mana mɛn cogo o cogo i k'i ban i k'i sɔn den in tun bɛ don nka bi dun tin mana wuli min bɛ da tintɔ ka taa a bɛɛ tɛ n'o m'a fɔ a ye banakɔtaa kɛ o b'a fɔ a ye karisa fa nɛni o b'a fɔ a ye karisa ba nɛni o b'a fɔ a y'a tulo fara k'a fili o b'a fɔ kɔrɔ ye o jigin yɔrɔ ye a ye min kɛ a ma min kɛ lebu kisɛ bilen den bɛɛ bɛ woloki ka da o la o den bɛ kɛ den sugu jumɛn ye sisan o sinayaw tɔgɔ ye di o kansinayaw tɔgɔ ye di o nimɔgɔniyaw tɔgɔ ye di den taamaɲɔgɔn mana na dɔw b'u senkuturu kunba tinti dugukolo la ka den ka maaya den ba ka bɔ a naɲɔgɔn a taamaɲɔgɔn na don a tɛ da ka ɲɛ o fɔlɔfɔlɔ buramuso kɔrɔba fana tun bɛ da den kan ka taa sungura fɛ yen a tun bɛ di buramuso kɔrɔba de ma o b'a da ka ɲɛ i b'a dɔn i den ka maaya bɛ kɛ min ye kunsigi jugu kun sen b'o la ɛ ala ka se bara fana ma nin bɛɛ la sinamuso de tun bɛ den ko k'a kun di k'a barajuru mara ni bara binna ka tila k'a kunsigi jugu mara ka sɔrɔ a m'a wolo alahu akubaru ɛɛ nka ni ala ye diɲɛ bila bi jɛman ka da finman kan ka t'o bila jiginniyɔrɔ la den taamaɲɔ jɛman b'o jeni ɔ ka yɛlɛkolo tigɛ a la ɔ den min bɛ finman bolo o ka kɛ taciyɛni ye kɔ tɛ ɲɛ tɛ a sen kana sɛfan ci a kana se ka kuran sara jango ka ɲɛgɛn nabɔ ɔ a tɛ suw fɛ a tɛ ɲɛnamaw fɛ a dun jɔlen don a sen kan i tɛ se k'a wele ko maa don siriki tɛ se ka f'a ma wa fanta yɛrɛ tɔgɔ tɛ se ka fɔ parce que a tɛ se ka kɛ nin si fana ye cɛko de don wa nafoloko de don o ye point d'interrogation ye ɔ fɔlɔ sinaya a tun bɛ tɛmɛ den kɛrɛfɛ a bɛ tɛmɛ baaraya kɛrɛfɛ a bɛ tɛmɛ tiɲɛni kɛrɛfɛ a tun b'u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ dibi la n makɛ minɛ cogo o y'a sɔrɔ cɛ bɛ wele kɔkɛ n kɔrɔ madu fa fanta fa ɔ bi pwa bebe mpɛ k'i sigi i cɛ woloba sigilen i cɛ b'a kɛrɛfɛ ka n'i cɛ wele a woloba kɛrɛfɛ ko bebe e m'a wolo non o ye dan sagon bebe c'est dans la chambre awɔ ne ko i k'a enregistré o ni ne tɛ i b'a lamɛn i y'i sigi dugu damadɔ bɛ yen a bɛɛ tɛ se ka fɔ segu b'a la banamba b'a la suala b'a la o n'a lamini bamanandugu ka fara an ka dugu maralen caman bɛ yen i tɛ se k'a bɛɛ cité i y'a fɔ musokɔrɔba ma a denkɛ ma a kɛrɛfɛ ko bebe a b'i haramuya a dusukun na a bɛ sɔrɔ k'a fɔ n bɛna siɲiw de f'i ye k'a faamuya a bɛ ban i ka koliji la a bɛ ban i ka daraka la a bɛ ban i ka dumuni na n'i ko a ni sɔgɔma a b'i laminɛ n'a ɲi ye wa i y'a bɔ i da la a den sigilen a yɛrɛ sigilen ko bebe a b'a fɔ awɔ bebe don dɛrɛ a bɛ sin k'i ɲɛsin a den ma bebe wuli ka taa i woloba b'i wele e y'a wolo wa alahu akubaru u ko fɔlɔ ɲininkali ni sɛgɛsɛgɛli ko den maaya de bi ban kabini a bange yɔrɔ kabini bilasirali yɔrɔ nkalonjugutigɛ ɔ bi tile n'an dara ɲɔgɔn kan ka taa ɲɔgɔn bila jiginni yɔrɔ ɔ n'an ma siw dabiri k'an dɛrɛ o kan an bɛ senkuturu kuma turu dugu la ka kuma dɔ fɔ wali kelen ni fɔlɔ sinamuso min tun bɛ taa sinamuso bila a sinamuso mana jigin a b'a ka fini bɛɛ ko hakili ka taama a nɔfɛ n da tɛna se o bɛɛ ma i yɛrɛ ɲɛ b'a la a yɛrɛ tɛ se ka bolo don min na dɛ sinamuso tun b'o bɛɛ ko u bɛ diɲɛ kɛlɛ bɛɛ kɛ u si da tɛ s'a ma kule mɔdɛli sugu o sugu ni fantɛzi fasɔn fasɔn ni sinamuso y'o kɛ den in woloyɔrɔ kɛlɛ sugu o sugu mana kɛ fɔlɔ maakɔrɔba da tun tɛ se o ma o kun y'a sɔrɔ mara ye labɔli kɛ bi ni jɛman dara finman kan ka taa jiginniyɔrɔ ɔhɔn kɛlɛ k'o kaw n b'a fɔ awɔ bi de sera maalankolon n'i ɲɛda i ko galadonna tɛgɛ e ka mamadu wololi la i ye hɛrɛ pata panga puruti kɛ i ye nin don ta i ye nin bɔ ta kuru kunbaba min b'i la ne de y'a ye i kɔ la nin nin bana in b'i la ne de y'a ye e ye yɔrɔ bɛɛ kɛ banakɔta ye i ye nin don ta i ye nin bɔ ta bi de sera o i jiginna fini minnu na de ne jɛman de y'olu ko mɔgɔlankolon i sigilen filɛ nin e k'i ɲɛda lajɛ e k'i don ta lajɛ e k'i bɔ ta o y'a sɔrɔ den nana ni taamaɲɔgɔn min ye jɛman y'o k'a sago ye ka den maaya den halaki kabi dɔgɔtɔrɔso la 20 sur 20 jara o jubatɔw bɔsifin de tun bɛ siri u la awɔ wolojoli tun tɛ ye ɲɛ la bari sabula bɛɛ man ka wolojoli ye wolojoli fana aw bɛ hakɛ to siɲɛ kɛmɛ ne baw de bɛ n lamɛn ani n faw ani n kɔrɔw ani n balimakɛw a kuma man nɔgɔn o wolojoli a man kan tɛ ka fosi ka sin k'a cun ɲɛgɛn kɔnɔ n'i y'a jolima fosi k'a cun ɲɛgɛn kɔnɔ n delila k'a baro kɛ n bɛ tilen ka wele a ma faamu ne ko a tɛ jeni ne ko a tɛ fili ɲaman na ne ko a tɛ bila ɲɛgɛn kɔnɔ kun de b'a la pɛnda dante de ko n'i y'a fosi a jolima k'a bila ɲɛgɛn kɔnɔ ingrédients minnu bɛ ɲɛgɛn kɔnɔ n'o ye ɲɛgɛn maa musakaw ye i n'a fɔ a fɛn ɲɛnamaw a fɛn kuntanw an ɲɛ tɛ minnu na olu bi joli in de min den maaya den bi ban a ka adamadenya bɛ segin kɔfɛ a ka laɲini tɛ sabati o mana ta hali dɔnnikɛla fɛ yen dɔnnikɛla b'i fin k'i jɛ k'a sɔrɔ a ba y'a maaya den ban kab'a woloyɔrɔ ɔ pɛnda dante ani tagari kuyatew ko a dun kan ka kɛ cogo di i b'ale de bila ji la k'a ko kosɛbɛ k'a jɛ k'a bisi k'a joliden bɛɛ bɔ a la ka sɔrɔ k'a meleke k'a fili farafin ɲɛgɛn kɔnɔ kelen n'a dun bɛ bila ɲamanminɛn na dun o fana kelen de don k'a ko k'a jɛ i tɛ ɲugun i yɛrɛ la k'a jolikisɛ bilenden bɛɛ bɔ a la k'a meleke k'a bila mana kɔnɔ k'a fili o y'a kasara bannen nka e yɛrɛ b'i ɲigi i yɛrɛ kun na o ye ka den wolo k'a di diɲɛ ma a faamuna n dɛsɛlen ye cɛmannin na bɛɛ a y'a ba ɲini a k'i teriya k'a gundo f'i ye i kana k'i kɛlɛɲɔgɔn ye hal'a sosegili taa kaburu jura baw bɛ denkɛw tɛmɛ ɲɔgɔn na sa an kana ɲɔgɔn nɛgɛn ni falisen ye buta la a ye to an k'a ɲini k'a d'an denw ma an kana a k'u la o barajuru kelen an'o kunsigi jugu o lebu kisɛ bilendenw bɛ fara cogo di bi réseaux sociaux kan ka den bange dɔrɔn k'a nɔgɔlen bila réseaux sociaux sanfɛ civilisation de don wa ou bien kalan de don ne kɔni umu ma se k'o fila dɔn an bɛ civilisation de kɔnɔ ou bien kalan kojugu de bɛ nin bila an na ka den bange dɔrɔn k'a nɔgɔlen da réseaux sociaux kan o hali ala k'a ka kalifa min'a la o ka di den in na parce que e y'a maaya den ban kaban o de man ka kɛ cogo si la bilen k'i ka da o den kelen ma sa parce que k'o bɛna nation déranger o pɛnda dante ko kunsigi jugu in ani bara in n'a binna olu fila de bɛ fara ɲɔgɔn kan ni se b'i ye i b'a peze k'a kɛ sanu ye ka warijɛ gosi a camancɛni na k'a don den bolo la farigan misɛnnin suwa-suwa kisɛ-kisɛ kule-kule nin bɛɛ bɛ tɛmɛ a kan wa kɔrɔti jugu o man teli k'a don ɔ n'o se t'i ye i b'a nin kɛ warijɛ ye n'o fana se t'i ye k'i b'a kɛ sirilan ye ka i bɛ se k'a bila i den na cogo min k'i hakili to a la a ka maaya bɛ dilan a ye a fɔra ne ye de musobaŋanaya tɛ ne taara a ɲɛɲini n t'a ɲɛdɔn a ma kɛ n tile la k'i tɛ muso in dɔn a da de bɛ se kuma bɛɛ ma o kosɔn ne yɛrɛ bɛ siran n da ɲɛ n danna n ka so. 20 sur 20. jama jan musomaninw cɛla cɛman kelen warafa donso denkɛnin tɛ yan a jɔli k'a tile ca fini min b'a la n b'a fɔ a ye sisan o de bɛ émission diya o 20 sur 20 jara 20 sur 20 jara a kɛlen don ka kusi mugubani don ka kɔbila ɲɛbila bila kan na ka fara fila jigin ka cɛsiri ni bɔsifin ye ka tabadaka don a da la a sisi bɛ ka bɔ hmm, tɛ ɲɔ san sugu la dɛ bamananmuso tan b'a kinin fɛ tan bɛ numan fɛ tan bɛ kɔfɛ tan bɛ ɲɛfɛ 20 sur 20 jara ni da ka f'i ka bazɛn sanna e k'i jɔ n'a ye gɔli fa ka da la i bɛ ŋuna i disi la sisan a ma kuru dɛ wa bamanan mana sira jan kelen minɛ a t'a kɔfilɛ abada i yanba 20 sur 20 jara sɛbɛ tɛ tulon sa tulon tɛ sɛbɛ sa musow n'a tɛ diɲɛ ko o ko la a man di n'i tɛ du kɔnɔ du man di i da tɛ sigida kuma min na a tɛ taa ɲɛ an da tɛ jamana ko min na a tɛ avanse so ɲumanbaw bɛ ka jɔ anw musow de kama nin ye tiɲɛ ye dɛrɛ i ye so ɲuman jɔ cogo cogo ni muso t'a la a ma saramaya mɔbili ɲumanba bɛ ten cɛw bɛ tile ka baara kɛ anw de kama u t'a kɛ u cɛ ɲɔgɔnw kama o kan'i yɛrɛ kɛ maanin ye mun na e sigilen tɛ dilali kɛ mun n'i jɔlen tɛ dilali kɛ mun n'i sunɔgɔbatɔ tɛ dilali kɛ mun na i kununnen tɛ dilali kɛ mun n'e tɛ se ka makɛ naani so kɔnɔ a k'a to i ta la halisa perezidan ma kɛlɛ ban cogo dɔn a k'a d'anw musow ma an b'a jɔ sisan kɛmɛ mara kɛnɛ ka cogo cogo i kɛra dɔnnibaa ba ye cogo cogo i kɛra kodɔnnaba ye cogo cogo i kɛra kalanbaa ba ye cogo cogo dugutigi alimami anw de bɛ ŋuna i kɛrɛfɛ k'a ɲɛf'i ye n makɛ ne tun bɛ fɛ e k'a kɛ tan bonya ni karama ni majigin na a b'a to a la n'i ye kamalenkɔrɔ fɛn fɛn ci sisan k'a ka taa wara nɔnɔ sama ka na n'a ye a bɛ mɛn a kan dɛ muso b'a sama yɔrɔnin kelen o kun de y'i ka se k'i cɛ nɛgɛn a banna n da la an ka san senw na an ka san bolow la min y'an furu n'i bɛ dimi a fɔ karisa i b'i yɛrɛ wele umu hakili bila dusu ɲɛ n y'o f'i ye kuma bɛɛ i yɛrɛ wele bani n'i tɔgɔ ye umu i tɔgɔ ye awa i tɔgɔ ye matu a fɔ matu hakili bila dusu ɲɛ wali awa hakili bila dusu ɲɛ k'i yɛrɛ ka kolonifilila ye turabudala morikɛ soma i k'i sigi k'i ɲɛsi i ka dungare la n'i ko e est-ce que o défaut de b'a la i b'o bɔ i yɛrɛ la koloni ye tiɲɛ ye turabu ye tiɲɛ ye moribaara ye tiɲɛ ye ne bangena ka na nin bɛɛ sɔrɔ nin bɛɛ ye wulibali ye nka musow saniya kumakan duman dumuni duman majigin sabali o fana ɲɔgɔnna tiɲɛ tɛ je vous embrasse ci dibi la ko kɔni ma fɛn dɔ dan da la ɛ eh, faransikanw ma kafe ci ma wa wa nisɔndiya wɛrɛ b'o kɔfɛ min tɛ nin si hali ni ne wulila ka n jɔ tabali kan bi a ka kan ɔ kana kɔrɔtɔ tabile de ye min kɛ n bɛ tila k'a fɔ jama ye sisan o don dara cɛw ye kelen ye n'i y'u faa bere kelen na dɔ b'a yɛrɛ faa ni, ni, ni marifa ye kabi ala ye diɲɛ da cɛminɛ cɛw bɛ yen tabile de ye cɛminɛ cɛ ye tiɲɛ don dɛrɛ o lakaleli jugu mana wuli jɛman fɛ sa finma bila yɔrɔ gɛrɛn tɛ lajɛw la tɔnkɛ yɔrɔ tɛ lajɛw la dukɛnɛ tɛ lajɛw la balima jugu tɛ lajɛw la sigiɲɔgɔn jugu tɛ lajɛw la baarakɛ yɔrɔ tɛ lajɛw la a bi nkalon de tigɛ k'o da finma na jɛma kɔni ko o y'o kɛ jiginni yɔrɔ la a ye min kɛ a ma min kɛ k'o den ka danbe don galama la k'o ka ɲɛtaa kɛ kɔtaa ye ko o gundo lajɛlen bɛɛ lajɛlen ko cɛko ko sinaya k'a tiɲɛ aw bɛɛ ma ɔ jɛma tɛna kɛ fɛn ye finman kɔ finman fana tɛna kɛ fɛn ye jɛma kɔ cɛw taara k'a to an tɛ kulu kunna an t'a ju la hali ni kɛlɛ binna jamana kɔnɔ musow de b'a dɔn ni kɔngɔ binna jamana kɔnɔ musow de b'a dɔn ni nafolo cunna yan sa a bɛ dɔn anw de farikolo la kana taa yɔrɔ jan sa ni wari bɛ cɛɛ kun dɔrɔn a muso lajɛ i b'a dɔn kuma tɛ yen ni cɛɛ bɛ hɛrɛ la dɔrɔn e k'i ɲɛ cɛ a muso kan bani cɛɛ hakilima awɔ o de b'a musow la tulonkɛ cɛw tulonkɛni ka d'an fana ye n'an y'an pari a ye to k'a fɔ jolie aw ɲɛna tu es la plus belle femme du monde hali ni tiɲɛ tɛ o de ka di an tulo ye mɛ an fana b'an pari ko cegelen je aw tɛ foyi fɔ a b'a daburu sama a bɛ suruntu tigɛ a la n'a bɔra a tina a tɛ kuma an fɛ a t'a fɔ dumuni diyara a t'a fɔ i ka fini na fo finalement n'i ye jabi an senna n'an tɛ denkundi la an bɛ kɔɲɔ la aw tɛ an apprécier dɛ a ye sabali o ma o fana man d'anw ye n'i ye min anbarasetɔ ye fo n'o ye anbaraseli ye tele la o ye tiɲɛ ye dɛ wa o don na sinima na na n k'o fɔ musow ye muso denmisɛnninw ne yɛrɛ ye n sigi n ka surakakɛ kɛrɛfɛ ɔn feyetɔn bɛ ka bɔ dennin sinna k'a kɛ cɛ la ten cogo mwa ne ko wayi ne cɛ ko mun kɛra n ko ne famana ka nin ye dɛ 20 sur 20 jara a fɔ a ye embrasser a fɔ a ye poids ne ɲɛ na wa so kɔnɔ unhun dɔ ye nɛgɛjuru ci n ma a ko tanti umu a bɛ kasi ne cɛ ti baro kɛ n fɛ a datigɛlen don n na a tɛ kuma n fɛ a datigɛlen bɛ n na n k'i ye mun k'a la foyi n k'i ye fɛn kɛ e y'a ɲininka ko a y'a ɲininka k'a ma kuma a fɛ n k'i cɛ bɛ mun baara kɛ nin tɛ tɛkisi kɔnɔ dɛ n bɛ ɛgizanpulu de di minnu cɛw yɛrɛ tɛ kuma u fɛ fiyewu n'i y'i ka baara dɔn dɔrɔn i bɛ baara min kɛ dɔrɔn i b'o eseye a bɛ kuma i fɛ ne ko e cɛ bɛ mun kɛ k'ale cɛ ye mori di a bɛ alimami fana don a bɛ mori baara kɛ a bɛ misiri wele ko karamɔgɔ ko a nɛmu an ko problème t'o la taa n'i y'a ka daraka sigi n k'e b'a wele cogo di k'ale b'a wele ko karamɔgɔ ko n'i y'a ka daraka sigi n'a tilala daraka dun na o y'a sɔrɔ i y'a fo k'a ka fɛn bɛɛ ɲɛnabɔ i b'a fɔ karamɔgɔ ne ko ni seliji tiɲɛn'i bolo a ka kan ka labɛn cogo di n ko n'a m'a ɲɛf'i ye bɛna kɛ ka hadamaden bɛɛ kunmabɔ jahanama kɔnɔ 20 sur 20 jara a ko e tanti umu est-ce que a bɛna kɛ n ko o tilegan n'i ye tilelafana sigi i bɛ tila k'a fɔ karamɔgɔ janaba ko cogo ka ca jumɛn de tɛ ɲagami mɔgɔ bolo n'a m'i labɛn i ka na daji tu n kun na n ko sabanan n'i ye surafana sigi e k'a fɔ ko karamɔgɔ ne ko n'i ye seli jɔ ka ala kɔrɔfɔ n'a ɲagamin'i bolo a bɛ corriger cogo di n ko n'a kɛra min ye i bɛn'a fɔ n ye an tɛ taa mori fɛ yen o dugujɛ a ye n wele yii tanti umu n y'a ɲininka a y'a ɲɛfɔ n ɲɛna tanti umu a natɔ de a nana ni kuranɛnin dɔ y'a bolo seliji b'o la a fɛn bɛ bolo an b'an da dilan kan k'o kalan bɔn sisan a kɛra cogo di cɛ ko nɛgɛni de n ka jakuya kisɛ bilen di n'i m'a kɛ i si na ban ne m'a ye o kisi ni nɛɛma b'a ye mais a ka ko jumɛn dun ka gɛlɛn o dɔnnibaa kelenw de ko k'a tun bɛ tulon k'a musow fɛ cɛ o cɛ fana e tɛ tulon k'i muso fɛ cɛ o cɛ i b'i bololakaranni k'i muso fɛ ka tulon k'a fɛ ka baro bil'a la nafolotigi tɛ se k'a bɔs'i la diɲɛ fara alikiyama kan ni n ye jiginni bila sa n bɛna suko yɔrɔ yarabi a ye dugawu kɛ n ye ala kana ne ni sukolaw ɲɛ da ɲɔgɔn kan tiɲɛ ka fɔ awɔ ne umu jara de ko arajo la yan n ko maliyɛnw ala ye hinɛ kalifaw minnu na nafoloko la nka a ye hinɛ sukolaw la a ye hinɛ eh, eh, kɔrɔbiyari bolilaw la a ye hinɛ kaburudo garidiyɛnw la a ye hinɛ kasange kalalaw la n ye min kɛ n k'u ma n bila a la dɛ ne ye min kɛ ka kuma in fɔ a bɛ kalo wɔɔrɔ bɔ ninnu ma taa ne fo so ko bari sabula ko u hinɛ kɛr'u la nafolotigiw fɛ u ma perese ne ma fo ne banani ka ne da hôpital du mali urgence ni ereya ni ɲɔgɔn cɛ sukola kasange kalala kɔrɔbiyari bolila k'u da ɲɔgɔn kan wari b'u bolo k'u bɛ taa ne fo ne k'an ka sɔgɔma o kelen de bɛ ne da halisa a tarawelelaka ni danbele ko ne ko ko n t'u resuwa aw ma taa n kɛnɛbaatɔ fo ne bɛ urgence la kasange kala la sukola kɔrɔbiyari bolila kaburudo garijɛ ne bɛ sɔn cogo di olu ka taa ne fo n tɛ hali sini bɛ n kan kan an kana kuma bi yɛrɛ kɔnɔ u dalaminɛkala de ko ko ne y'u bɔ maaya la k'olu tɛ maaninfin dɔ ye ne tɛ siran danbelelaka ni tarawelelakaw ɲɛ fo k'u sa u k'i sɔn u k'u ban u tɛ taa ne fo tɛ taa ne fo dɛ danbele yɛrɛ kun y'o kuntigi hôpital du mali surveillant général k'a b'u bila ka don ne kan n ko walahi n'i ye ninnu bila ka don ne kan i ka su ye an b'u bila ka don n t'a lemuru fɛ n t'a wari fɛ aw ma taa ne fo n ka so fo ne bɛ ereya kɔnɔ ereya ye yɔrɔ ɲuman ye Jo- joli b'olu jɛ sisan a yɛrɛ ka jate bɔ kɛ kasange kalala sukola kɔrɔbiyari bolila kaburudo garijɛ jumɛn b'a jɛ n'olu ɲɛ dara ne kan ne kun tɛ kɛ su ye ne ma sɔn u ka ɲɛ u tɛna ɲɛ fana a kɛra a cɛman ye o a kɛra i cɛba ye o a kɛra o fa ye o a kɛra i yɛrɛ tɛnɛmuso ye o a kɛra i balimamuso ye o dɔw de bɛ taa o ko yɔrɔ la ka t'u jɔ wali ka sinaya wuli o yɔrɔ fana na ɛɛ a salen dɛ a ɲɛ de kun bosolen don k'o bɔ a fara kɔnɔ ka sɔrɔ k'a nɛn sama k'o da a da la ɛɛ ka yɔrɔ bɛɛ kɛ banakɔtaa ye a ka yafa n ma koyi wala est-ce que nin tɛ kafiri su yɛrɛ ye mɔgɔ jumɛn bɛ adamaden ni ala cɛ dɔn jɔn ni ala kumana i bi bɔ n'a ye mun na n'i y'a dɔn i bi bɔ n'a ye e donkun ɛɛ anw ye sukola ta ye sukola ko k'anw da ye kun tɛ silamɛ su ye koyi hali ni kun y'a datugu ye a fari bɛ a fariden bɛ kun jajalen don bolo in de kun gurulen don an ye ala minɛ k'o sama k'a ka di k'o sama k'a ka bɔ walahi ne kun bɛna bolo a yɛrɛ tila a ye ko kɛ hali ɲɛnama t'a kɛ ɔ ɛɛ ala o b'a yɛrɛ ta kɛ n ko o sanjala an y'a ba fana ko o fana kun ye kafiri su ye tan nin ye ko ye yan i yɛrɛ ni alahu taala cɛ e eh, ne ta in bɛ digi i la bi walahi diɲɛnatigɛ la mɔgɔ t'i bolo min b'i ladi les temps ont changé ne b'o f'i ɲɛna tan tɛ mɔgɔ si bolo bilen ka t'i jɔ da la ko salamu aleykum a ye nin dabila nin donna ta demokarasi nalen arajow cayara bɛɛ bɛ girin min nɔfɛ k'o ka d'a ye dɛ o ka ko dɔ ye bɛɛ ko min kumakan man d'a ye dɛ dɔ bɛ kasi o nɔfɛ anw ka baara in ye i ye min kanu dɔrɔn o ka arajo ta i k'o kumakan lamɛn o k'i bilasira aw tɛ hinɛ ɲɔgɔn na ban hun aw tɛ su sutura ban aw tɛ balimaya dilan ban a t'a dɔn ko don dɔ la i yɛrɛ bɛ da hali dɔw furukɛ n'u donna a kan u b'a lebu dɔw furumusow bɛ don a kan cɛ bɛ cɛla ni ko donn'i n'u cɛ u b'o lakali gɛrɛn na jango i su alahu akubaru hmm. diɲɛ bɛ ban koyi dɔ b'a ni di ka dɔ ni balo alahu akubaru subahanalayi u dalen bɛ u tɛ se ka sen ta u tɛ se ka bolo ta u tɛ se ka kuma i ni maa min tun bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ kɛ ka dumuni kɛ ka hɛrɛ ni hɛrɛ tana kɛ o bɛna ni mina bɔ a la mɔgɔ mana salamu bila la ko natɔ fila a ni bɔ n'i y'a bolo ta k'a bila o bɛ da yen n'i y'a sen ta k'a bila o bɛ da yen n'i y'a wuli a bɛ bin n'i m'a minɛ o kotɔ e bɛ bɔ n'o lebu ye k'o fɔ kɛnɛ kan e m'i miiri k'i yɛrɛ bɛ da don dɔ la tan ba Allahu akbar desani ni ma dɔn hinɛ banna sa nin min filɛ k'a ni di n kɔ fara ɲɛ kan n sisi kana dɛsɛ o tuma wa y'o kɛ dangaden ye balimaya la sa dɛ Allahu akbar barika banna mɔgɔw la bi barika banna nafolo la bi barika banna furu la bi su tɛ wuli ka foyi kɛ mɔgɔ la dugu bɛɛ kɛlen bɛ k'anw maa damadɔ tɔgɔ tiɲɛ k'anw ko an tɛ saya fɛ c'est pour faire rire les gens an bɛ tulonkɛ de k'aw fɛ aw ka aw ka yɛlɛ n'o tɛ jɔfɛn bɛɛ ye dafɛn ye ka su ko k'a jɛ piyan fo ka ji tigɛ ka bɔ a fari la parce que i yɛrɛ b'a dɔn i bɛna ko don dɔ nka i k'i da de n'i y'a dɔn i tɛ se k'i da de i sigi kɛnɛ ma a donna ta dɛ a nɛn bɔra dɛ a sen fununa dɛ a ye banakɔtaa kɛ dɛ a fɔɔnɔ dɛ nin si t'e ka ko ye bilen ala b'i ɲininka a bɛɛ la sini fo n'i tora yan dɔnnibagaw ko ten a cayalen ye binani jɔn ka saya ka ca n'u fɛ o de y'a kɛ cɛ fila bɛ yen maa m'olu ba ko ne b'o dɔn mhm. mɛtiri musa fofana fo ka taa saya se a ba ma a b'a ba ko filo pisiko peda dugawu den i ka foli filɛ yan ali sajan tarawele a ye ɲumankɛlaw fo sa jugumankɛla k'a fara ɲɔgɔn kan 20 sur 20 jara n filanw ko don babile den adama jara dugabugu walahi babilen dara ɲɛ na a ka dugaw laban kɛra ne de ye a ko na don i ka babilen lajɛ ɔ n m'a ye o kɔ bilen awɔ mayini dara ne ɲɛ na falatɔw n'a ni ba y'i ba da k'i fa da ma a ma bɔ i kalama a y'a ko k'a jɛ k'u sutura ka sɔrɔ ka jama wele ko denw kana bila ɲɔgɔn ɲɛ ko cɛw ka feere piri kelen na a se ka kɛ 20 sur 20 jara ne bɛ dugawu de kɛ ala kana ne ni dangaden ɲɛ yira parce que i tɛ kɛ fɛn ye walayi n tɛ kari bɛ sa jɔnya juru la dɔrɔmɛ ma di yan ko n bɛ publicité kɛ ninnu ka mun kan o ma di yan ne b'a fɔ de ko ɲumankɛla ɲumankɛla ka dɔ fara a ka ɲuman kan ɲumankɛbali i k'a dabila baara filɛ awa an y'a sengɔni sama a ɲɛden de kun corolen bɛ k'a nɛn sɔrɔ ka bɔ a da k'a ɲin gasaki ɲɔgɔn kan nin bɛɛ kɔrɔ nin bɛɛ kɔrɔ i kana don i kana ko a ma musa i ka nkalon d'a la wali i ka bɔ n'a ye Awɔ cɛman kelen filɛ ka nɛgɛ karafe juru sama o de y'a kɛ arajo baarakɛla fɛjɛ i tɔ to i kɔlɔsi dɛ anw bɛ dege nafigiya de la awa i donna i y'a ta anw ɲɛ b'i la i m'a ta anw ɲɛ b'i la awɔ faɲɔ fa sara a bolo faɲɔ sara ni a denkɛnin bolo a kelen pe de ye cɛman kelen ye badenw na kulikɔrɔ awɔ a ye fa ko k'a jɛ k'a don kasange la ne ɲɛna o kosɔn tulonkɛ tɛ k'a la ne ɲɛna o walahi a nalonnen tɛ ko musa faɲɔ nalonnen a ma nalonnenya kɛ yen bɛɛ bɛ taa ka pɛrɛn na tuma min na n k'a taara fa ko k'a jɛ pasi ka kasange dila k'a don a la k'a ye wuli an ka taa dugawudenw de bi bila ɲɛfɛ dangaden bi to kɔfɛ